Mmawa wabwino, ndabwera mochedwa lero nde sindichita zochedwachedwaso ndingodumphiratu mu nkhaniyo. A Chithyola Banda mulandu wawo ndi zonena kuti wadziwika? Akunena kuti iwowatu ndi zoti anasokoneza nawo ndalama, ndalamatu kuja ku Green Belt Initiative komaso adagwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika. Ok, anati fanzi kumenekoko? Itagwidwa fanzi yomwe inasokoneza ndalama kumene kuja, kumangidwa, kukafinyidwa ikumaulula zonena kuti ndalama timakasiya kwa a Chithyola Banda. Pamenepo mpamene wapezeka zoti akuluwa atani? Amangidwa. Anyways komano ndi zoti mungamafunse iyayi mlandu umenewu iwe wazimvera kuti apolisi sanayiphedule iyayi? Mu comment section mo ndi zoti ndikuyikamo link ya Platform for Investigative Journalism, madolo aja amene amachita ndithu utolankhani wa kafukufuku ndipo amakafukula zenizenizo kukazifwanthamula kenako basi ndikudzapezeka kuti kuziika pa mbalambanda anachita kafukufuku wawo ndi amene apezeka kuti ayiphedula ndithudi nde mukhoza kukawerenga ndithu article yonse ndiyayitali komano ndizonena kuti no Ayi muli nkhani umu eti? Nde ndingopangabe zonena kuti no paja tili ndi anzathu ena ngati ifeyo akumudzi timapezeka zoti no sitinapange za English zi sizathu sichiyankhulo chathu iyayi nde timafunabe zoti tizionesesana zoti no tikutsatira tonse mu chichewa so ndiyesetsa kuziika mu chichewa mmene ndingakwanitsire eti malingana ndi a platform for investigative journalism. Now magaye nkhani yomwe ilipo pano ndiyonena kuti madolo amenewawa atachita kafukufuku awo anapeza zonena kuti no madolo amene ali ku polisi kuli ena ake akuluakulu kumeneko apolisi amene amachita kafukufukuso kumeneko ndi amenenso ndi apezeka kuti awabenthulira magayewa ndi anawabenthulira zonena kuti a Chithyola Bandawa ndi zoti amangidwa Chimene chimene amangidwira ndi zonena kuti anasokoneza ndalama, money laundering, kuba ndalama, komanso ndi zonena kuti iwowatu anagwiritsa ntchito office yawo molakwika. Office yake nde kuti tikuidziwa ndi ijatu ya a Ministry of Finance, unduna oyang'anira za chuma kunoku ku Malawi. Now zimakhala motani? Akuti mmene zimayendera zimayenda chonchi. Fans ina yake ku Green Belt, Authority amatero eti? Kumene kuli ndi ka, ka, kanthambi kamene kamayang'ana za ulimi wa mthirira kunoku ku Malawi eti? Kanthambi kamenekoko kunapezeka zonena kuti kumayenera nde kuti kuperekedwe ma contract amene apatsidwe anthu ena ake ntchito, makampani ena ake ndithu apatsidwe ntchito kuti akagwire kumene kuja. Nde makampani amenewo anapezeka zonoti no enawo kuti apatsidwe ntchito sanali oyenerera koma apezeka zoti no apatsidwa ntchito chifukwa chani, zachinyengo ndi zina zoterozo. nde kunapezeka zoti mpakanatu kunasowa ndalama kumene kuja yofika ndithu around 39 billion malawi kwacha mwaiona nde ndalama ija imapita kutino ena pokamba nkunena kuti iyayi ndalama ina imapezeka kuti inapita kuchani inapita ku kampeni ya mcp so zi- pane zambiri akuluakulu andale ena zimakhudza komano kuti akuluakulu anali ndani sitimadziwa chifukwa chonena kuti kunadzapezekatu zoti nthawi imeneyo fans yomwe imagwira ku green uh, belt authority kuti inamangidwa inamangidwa ndithu pa milandu imeneyi basino amangoti andale ena zikuwakhudza koma sitimadziwa zoti andalewo nde kuti ndi ndani kufikira nditu pamene papa mwachisanzo tingonena chonchi uyuyu mukumuona pa screen panopa ameneyo ndi uh, Eric Badre Chidzungu, amene iyeyu anamangidwa nawonso pa nkhani ziti zimenezi, iyeyu nde anali no Green Belt Authority CEO, ngati no bwana mkubwa weniweni kumeneko, anapezeka kuti anamangidwa nawo, munali anthu angapo ndithu achina munali amene amayang'anira Director wa Finance Linda Phiri anamangidwa nawo, Procurement Manager Masautso Kamowa anamangidwa nawo, Komanso nde kuti no ma company ena ake amene no anapezeka kuti alandira ma contract ma director awo anamangidwa nde nkhani iyi tinabweranso kudzaifotokoza panopa ngati mumatitsatira bwinobwino nde kuti no mukumbukira choncho now chomwe tu chachitika nchonena kuti fans imeneyi inamangidwa kuti no akuti ndalamazo imati ika, i, i, kaya ndi zimene zikagwire ntchito nde kuti ku Greenbelt Authority ko Izi iwo amadzipezeka kuti azikhotetsera kwina kwake, osalongosola bwinobwino. Ndiye ndalama zinazo akutino zimakafikano m'manja mwa anthu ena ake a ndale, akuluakulu. Ndiye a ndalewo ena nkukhala ndiye kuti achani? Amenewawano tsopano achina Chithyola Banda. Mwaiona eti? Ndiye pokamba akunena kuti fans iyi itagwidwa iyi, amene taatchulawa, akufunsidwa kupanidwapanidwa ku polisi kuja, apezeka kuti aulula kunena kuti ndalamazitu ifetu timakatani? Timakazisiya kwa Chithyola Banda. ndalama zimakagwera m'manja mwa Chithyola Banda. Ndeti kumene kujako akuti ndi anthu angapo ndithu amene aulula choncho kuti ndalama zimakagwera m'manja mwa Chithyola Banda. Ndizo zapangitsa apolisi kuti apite akammange no Simplex Chithyola Banda. I'm sorry ma guy ngati nkhani izi zikupezeka kuti mwina mwake zikukolakola chifukwa ndeti it's a combination of stories ndi kuphatikizana kwa nkhani kuti pali nkhani zambiri zomwe zikuphatikizana apa koma zonsezo zikupanga chinkhani chimodzi. Now Chithyola Banda wapezeka zoti wa wamangidwa nawo pamene papa. Ndikumadabwa zoti no mesa akunena kuti ndalamazo zinazo zinapita kwa anthu andale? Anthu andale ndi amene amakagwiritsa ntchito ndiye kuti ndalama zokapangira ndiye kuti makampeni? Kampeni ya mcp anthu ake ndi ndani amenewo? Andale ake ndi ati no chifukwa ndiye kuti Chithyola ati si not anachita kupanga kampeni kwambiri? Ayi, nkhanitu ndi yonena kuti a Chithyolawa tisaiwale tinakambanso dzulo, atachita kampeni mu 20 cha? Mu 2024 muja ku konveshoni. kuti akawavotere, ma delegates akawavotere awine mpando wa mlembi wamkulu wa chipani cha mcp ankagawa ndithu ma million mukakumbukira ndi zikhale ng'oma and tinakambatu bwinobwinotu dzulo kugawa kumwaza ndalama osati masewera 50 chakuti miliyoni ankagawa kumene kuja ndalama zimenezizi ndi zimene akayikiridwa kutino ndalamazi munazitenga kutino ndalama izi nde kuti obviously ndalama izizi ndi zizi nde kuti zoyani zoti zimachokera pena pake Ok, mwachitsanzo eti tingonena chonchi, ku Lilongwe kunali ndekuti kampeni yawoyo yoti no akukapanga kampeni pakatitu pa ma delegates a mcp mukandivotere, anagawa kumene kujaku kwa ma delegates okwana 105 anagawa ndalama zokwana K500,000 kwa wina aliyense ndipono ndalama zonse zimene zinagawidwa tsiku limenelolo kuziphatikiza zimakwana cha K52 million. Malawi Kwacha, 52.5 million Malawi Kwacha, ndalama imene anagawa one day ma guy. Kuchoka pamene popo anapezeka kuti anaphatikizana ndi Zikhale Ng'oma ndikupita ku Mzuzuso kukatani, kukapezeka kuti akagulaso ma delegates kumene kuja. Kumene kujaso anakagawaso ndalama zokwana ndekutino 76.5 million Malawi Kwacha iyeyo ndi Zikhale Ng'oma ataphatikizana. Anakagawa kumeneko and ma guy you remember this, sizoti ndi zinthu zimene zoti inuyo simuna, simunazitsatire, munazitsatira that time. Now, zinthu ngati zimenezi ndi zimene zapezeka zonotino apezeke kuti amangidwa nazo kuti akafotokoze kuti ndalamazi kapena ndi zimene zimachokera ku Green Belt Authority kuja malinga ndi kunena kutinso anthu amene anamangidwa ku Green Belt Authority ko akupezeka kuti akuwalozanso zala iwo akuti ndi amene amatani amakalandira ndalama zonse ngati no master kumeneko koma akunena kuti malinga ndi a PIJ wa kuti palitu kagulu ka anthu ochuluka ndipo pali anthu ambiri kwabasi akuluakulu amene akuyenera atani amangidwe nawo pa nkhani zimenezizi ndipo kafukufuku akanapitilira zikuoneka kuti no akuti pakhala series of arrests kukhala kumanga ndithu kumanga gulu gulu limangidwa ndithu ndipo enawo ndi anthu oti ndi amphamvu zawo akuluakulu kapena anali amphamvu zawo akuluakulu anyways chimene ndimangofunanso kukambanso a PIJ akambako nkhani yonena kuti mabanki athu kunoko ku Malawi akuoneka kunena kuti chitetezo ndekuti nchopelewela ndipo sakumakhala serious ma bank tikukambatu izi ndekuti za ma bank onse amene tili nawo kunoko ku Malawi eti alindi national bank, NBS, fdh, eco bank, first capital bank, centenary bank ma bank onse amene tili nawo kunoko ku Malawi akuoneka kuti ma bank amenewa sali serious. Chifukwa chani? Ndalamazi akuti zimapezeka kuti zimakagwera mma account mwa anthu ena atu onena kuti no kumadabwa zoti no mungakhale ndi ndalama zimenezi zikuchokera kuti? Koma pamene ma bank aja samazipanga hold, kuzipanga flag out, kuzigwira, ndalama zikuchoka kuti? Inu mwazitani? Tabwera tabwera mudzafotokoze. Samapanga ziti? Zimene zinathandizira nawo kuti ndalama zija zipezeke kuti zatani? Mpakana zakagwera ndekuti zabedwa. Amangopereka example yonena kuti Akuti no ku kodi a, ophunzira wa ku kodi anene chani kaya ndi Mzuzu University le, let me check bwino bwino nanga si tizikupasanibeni mene a eni akewo anenera eti eh, tisamakhale pansi ndi kumangopereka za m'mutu mwathu eh, ophunzira ameneyoyo okay ndi mmodzi eti anapezeka zonena kuti no analandira ndalama zokwana 2 billion Malawi Kwacha Anali student tu ameneyo eh? Analandira mu account yake ndalama zokwana 2 billion Malawi kwacha. Komano iyeyo anapita kukapanga declare kunena kuti pa mwezi ngati amapeza ndalama zimakhala 250,000 Malawi kwacha. Pa mwezi tu pamenepo ndalama zimene angapeze zochuluka 250,000 Malawi kwacha. Mwaiona eti? Ndiye kuti ku banki kuja amayembekezera zonena kuti iyeyo akuyenera azilandira ndalama ziti? Zimenezi, 250,000 Malawi kwacha mwina monthly. Koma kupezeka zonena kuti akalandira ndalama zomakwanano 2 billion Malawi kwacha opandano a banki aja kumuitana kunena kuti aah, ndalama zonsezi bwanji? Mesa inu mumanena kuti mumalandira? Tabwerani mudzafotokoze bwinobwino. Analephera kuzipanga flag out ndi zinalino zimodzi mwa ndalama zimene zimabedwano kuchoka chani? Mu kujeni imeneyi ku Greenbelt Authority kumenekuku. nde akunena kuti mabanki nawonso sanaliso serious nchifukwa wapezeka zonena kuti no basitu katangale ndalama zinabedwa ndi zina zoterozo anyways ma guy zimene amakamba ma guy a PIJ chi article cho nchachikulu mungapite kukachimaliza zimene amakamba ma guy amenewawa zimakhala zoti no ndizoona and zimapezeka kuti apolisi amabwera kudzatsimikiza nawo Apapa mulandu wa Chithyola ndi onena kuti money laundering komanso abuse of office. Ana anapezeka zonena kuti anasokoneza ndalama, anaba ndalama komanso anasoko anagwiritsa ntchito office yawo molakwika. Zambiri izo ndiye kuti no tikazimverano tsopano ku court, a police akapita nawo ku court. Komano malingana ndi ma guy amenewa a PIJ, ndi zotero nkhani zake kumazikamba motero. Pepani kwambiri ngati no mwina mwake sizinaveke mwina zakula kula pena ndi pena ey ma guy sizophweka kufotokoza so we try our best eti yeah just stay tuned ndekuti tikhala tikupasansoni nkhani zina chaposachedwa pompa akutitu.